Seo ceist a dó as Cleachtadh 10.5 agus táimid ag iarraidh luach A agus D. A sin an chéad téarma in aon seicheamh agus D sin an difríocht idir na téarmaí nó an comhbhreis. Ok, so táimid ag iarraidh iad sin a fháil.

Agus tá T9, okay, an 9ú téarma, cothrom le 34. Okay, so tá siad tar éis basically dhá phíosa eolas a thabhairt dúinn agus caithfimid dhá athróg a fháil. So, de ghnáth sa mhata, bíonn dhá phíosa eolas nó dhá chothromóid ag teastáil le haghaidh dhá athróg. Okay, so féachann sé, ag an nóiméad, féachann sé gur féidir linn é a fháil. Ok. Uaidh sin, faigh luach é sin. So tá muid chun tosnú le A agus D a fháil agus ansin gheobhaidh muid amach cad é T13. Ok, so tá mé, tá mé tar éis tosnú ar an taobh chlé, tá mé chun thaispeáint daoibh ar an taobh dheis conas é sin a dhéanamh. So an téarma ginearálta, seo é ár foirmle. So an téarma ehm, 9, sin A móide, now, N sin 9, So bhí naoi lúide a haon D. So sin A móide ocht D. Chomh maith leis sin, tá sé ráite sa cheist go bhfuil T naoi cothrom le tríocha ceathair. So tá fhios againn go bhfuil A móide ocht D cothrom le tríocha ceathair. So tá A móide 8 D cothrom le 34. So is téarma ginearálta é seo chun cabhrú linn seicheamh comhbhreise a fháil. Agus bhí slí againn roimh é seo chun a ag úsáid an difríocht idir na téarmaí agus ag déanamh comparáid idir é sin agus an liosta téarmaí a bhí againn is slí é sin chun an foirmle a fháil but sa chás seo níl aon liosta téarmaí againn, níl aon rud againn ach amháin dhá théarma so sin an áit a bhfuil an foirmle seo an-úsáideach ar fad. Ok, so seo é ár cothromóid anois, tá A agus D againn so tá dhá athróg, So arís, táimid ag caint mar gheall ar athróg cosúil le X, Y, Z san ailgéabar. Okay? Tá A agus D againn anseo. Rinne mé an rud céanna anseo le T4. Dúirt sé go raibh T4 cothrom le 14 anseo. So cuir mé isteach A móide 4 lúide 1D, sin A móide 3D. Agus dúirt siad go bhfuil sé sin cothrom le 14, so chuir mé é sin cothrom le 14. So anois, tá dhá cothromóid agam. Agus, um, ok. So anois tá mé chun iad a scríobh in aice le chéile. Seo cothromóid A, seo cothromóid B. Bíonn sé an-úsáideach iad a scríobh, um, le ainmneacha, lipéidí a chur orthu. Ok, so A móide trí D agus A móide ocht D cothrom le tríocha ceathair. So tá cothromóidí comhuaineacha againn anseo, nó comhchothromóidí. An rud is éasca leis na rudaí seo ná, de ghnáth bíonn A amháin anseo agus A amháin ansin eile. So an rud is éasca le déanamh ná just iolraigh an chothromóid seo ar fad faoi lúide 1. So cothromóid 1. Sin fós an rud a bhí ann ar dtús, but in ionad gnáth dó, we have saghas lúide cothromóid a dó, ok? Mar d'iolraíomar é faoi lúide a haon, so anois tá lúide A lúide ocht D cothrom le lúide tríocha ceathair. Ná déan dearmad an dara taobh a iolrú chomh maith. Am, ok, so anois cosúil leis na gnáth cothromóidí comhuaineacha, nó na gnáth comhchothromóidí, suimíonn tú an dá líne. OK? So suimíonn tú an dá líne seo agus feiceann tú A, lúide A, níl aon rud fágtha. OK? Is féidir leat 0 A a scríobh nó is féidir leat just gan aon rud a scríobh má tá sé níos éasca ort. 3D, lúide 8D. Bhuel, 3 lúide 8, sin lúide 5. Cuir isteach é i d'áireamhán muna bhfuil tú muiníneach faoi na slánuimhreacha seo. Níl aon fhadhb leis sin.

Tá anois cothromóid amháin againn le athróg amháin, an D. Ok? So we have cothromóid amháin againn le athróg amháin, so is féidir linn é a réiteach chun D a fháil. So tá suim agam i cad é D cothrom le, níl suim agam ins an lúide 5D atá anseo. So ba mhaith liom fáil réidh leis. So tá an lúide 5 ag iolrú faoin D, so roinn gach taobh ar lúide 5, agus faigheann tú cealaíonn saghas na rudaí seo amach, tá D cothrom le lúide fiche, roinnt ar lúide cúig, arís bain úsáid as an áireamhán le haghaidh é seo más maith leat, nó smaoinigh faoi lúide faoi lúide sin móide fiche roinnt ar cúig sin ceathair so tá D cothrom le ceathair, sin é ár céad píosa eolas, sin m'obair gharbh. Agus chun A a fháil, cuir ar ais isteach. So, seo é an ionadaíocht a ghlaotar air seo. So, bhí A ag rá dúinn go raibh A, cothromóid A ag rá dúinn go raibh athróg A móide 3D cothrom le 14. So, A móide 3 fá 4 cothrom le 14. So. A móide dó dhéag cothrom le ceathair déag, arís a mhalairt de móide sin lúide, so cuir lúide dó dhéag le gach taobh agus faigheann tú dó, A cothrom le dó. Now, beimid i bhfad níos muiníneach faoi ár bhfreagra má déanaimid an tseic an bhfuilimid i gceart, agus bain úsáid as an cothromóid eile in ionad A, úsáid B anois, so we have A, móide 8D, Cothrom le 34, Am so dó móide ocht fá ceathair, sin tríocha ceathair. An bhfuil sé sin i gceart? Just bear with me, nílim soiléir. Dó móide tríocha dó, an bhfuil sé cothrom le tríocha ceathair? Bhuel, yeah. So is féidir linn a bheith muiníneach inár bhfreagra go bhfuil A cothrom le dó. agus D cothrom le 4, sin é ár céad ceann, agus ansin ar ais go dtí an cheist, dúirt siad faigh luach T13, bhuel so beidh mé fhéin ar sin, cuid a dó, tá Tn cothrom le A móide N lúide 1D, so tá Tn, an téarma ginearálta, cothrom le 2 móide 4 lúide 1D.

Sin é ár dara freagra.